mpingo wa mulungu kuchokera mu mapemphero ndi mapembedzero amene takhala tikupemphera ndi mafunso amene ana a mulungu mwakhala mukutifunsa mulungu akhala akutilowerera ndi kutilankhula momwemo Um, ndimafuna ndifotokozere kuopsa kwenikweni kwa ana amene akodwa ndi mavuto osiyanasiyana ana anthu ena tikunena pano ali ku st johns zipatala za anthu amisala ali mzipatala zosiyanasiyana zimene zimasamalira anthu amene mitu yawo sigwira ntchito Komano ana ambiri amene Mulungu akutifotokozera mmawa uno a m'mabanja anthu okhulupirira, ana amene amamwa mowa, ana amene amasuta kwambiri, ana amene akumwa kwambiri mankhwala ozunguza bongo, apezeka kuti chiyambi chake anawa ankakonda kwambiri kumvera nyimbo zimene nyimbozo zinatsegula chitseko cha misala imene ali nayo lerowa mpingo wa mulungu komanso inu nonse ma adimini amene muti mumvere nawo ichi cholengezachi uh, kunja kuno kuli mavuto akulu kwambiri amakolo m'manyumba mwa anthu okhulupirira nyimbo zinapita kukawononga uh, nditumiza zina mwa zimene anthu enanso anzeru anthu ena ovumbulutsika anachita timasitetimenti tiwiri titatu ta mchingerezi muwerengeko ndikutumizirani kuti mwina mutha kuona kuti kodi nyimbo zimasakaza motani nanga zimafikira kuti ine ngati mtumiki ndakhala ndikulankhula kwa nthawi yayitali za nkhani zimenezi za nyimbo zimene zimamveredwa ku dziko lapansi zimene anthu timamvera zina timakamvera ngakhale ku matchalichi amene timapembedza kodi nyimbo ndiyoyipa bwanji nyimbo imatha kuononga mu ubongo mwathu nyimbo imatha kufikira mtima wathu kapena mwa njira yina ndingangonena kuti um, nyimbo ndi poizoni amene wapangitsa ana ambiri mukuwaona akumwa mowawa akuledzerawa chiyambi chake anakodwa ku music ndiye mwina lero ku nyumba kwanuko muli ndi mwana amene mwamgulira foni mwamgulira ma headset mukumuona kuti nthawi zonse ali pa nyimbo mumaona ngati ndi zabwinobwino komano tayambani kumulanda mwanayo zipangizo zimenezo ndiye muyambe kumulowetsa mapemphero adzimvera patali patali komanso mwina kusiya kumene kuti angakumane ndi chimene akumana nacho ana ambiri amene lerolo mukuwaona ali kumabala akuledzera akutani chiyambi chake chidali nyimbo chifukwa satana mdyerekezi anayipanga nyimbo kukhala the most dangerous weapon in the world to destroy Ana ang'onoang'ono akamakula amakhala kuti akuonongeka ndipo nyimbozi malingana ndi ndondomeko za chipembedzo cha satana lipoti limene limatuluka likuonetsa kuti eh, yakwanitsa nyimbo kutenga 65% ya anyamata ku dziko lapansi kutisiyira 40 yokha ndipo mu 65 percent imeneyi pafupi anthu 15 pa 65-pa anachitiratu misala ndiye ndi chiopsezo chimene lerolo chili mnyumba zanu kuti anawa akumvera nyimbozi nthawi zonse mukawasiyira tv mukapeza kuti ayika matchanelo a nyimbo zakunja mukawapatsa foni ah, nyimbo zakunja za anthu oyimba osiyanasiyana ndiye ndimati ndinene kuti ine tsiku lina lake ndidapita kuchire masiku amene tinkapembeza satana ndidakaonerera nawo kuchita lonchi kwa tima headset kuchita lonchi kwa nyimbo zosiyanasiyana tsiku limenelo ankangopanga lonchi zipangizo zimene zizigwiritsidwa ntchito pakuyimba zakutsogolo zimene pasiku limenelo zinali zisadatuluke koma lerolo zinthu zija tsopano zayamba kuoneka kuti zikutuluka ku dziko lapansi nthawi imeneyo kunalibe zinali zisanaoneke koma china kennedy antiga anyamata achaini ake ama bluetooth uh, anali kumeneko kuchire kukasonkhana kukanena mmene teknoloji ya bluetooth iti ikhalire koma kons- makamaka ku nkhani ya tizipangizo tapamwamba ta mabulutufu timene adzatipereke ku dziko zaka zimene zikubwerazi zaka zimenezo zinkaoneka ngati cha ma 20- 206 205 207 ngati kuti akamanena za ma 2020 ngati kuti lizakhala kalekale 2015 ngati kalekale ngati kuti sitidzafika ni moyo komano kudzaona kuti akupanga mapulani ati zipangizo timene lerolo ineyo ndikamationa pansika ndimakumbukira msonkhano umene udakachitika kuchire now ndimati mmawa uno ana a mulungu tisachione chinthu chophweka chifukwa chakuti ife ambiri maadimini kapena anthu tonse amene tili pa mpingo wakumvera nawo maumboniwa nkumaziona kuti zosatikhuza kamba kuti tilibe ana kapena kuti mwina ana athu ndi ang'onoang'ono koma ife ni mizati ndi mchirikizo pa mpingo ndiye lero tikulengeza mapemphero akusala kudya kusalira makolo amene akulira misozi yayikulu kwambiri chifukwa cha ana awo amene lerolo ali addicted kumowa akusuta akuzunza pakhomo mwanjira ina ngati amisala kumene mabanja ena ziwanda za munyimbozi zinakaponya anawa kumowa zikamgwira munthu zimakaponya ku zinthu zikhute zosiyanasiyana za zikondwerero za ku dziko lapansi kotero kuti makolo ena akuoneka ngati anthu opanda nzeru chifukwa iwowo amasamba iwowo amadya bwino koma anawo sakusamba anawo akungogulisa zovala ena akugwira maganyu kumapanga kuti kholo ndi bambo amagwira ntchito yabwinobwino tiyeni ndi mtima wa chifundo chifundo chopanda pemphero sichimathandiza kalikonse ndipo kulira kopanda mapemphero sikuthandiza kalikonse chifukwa mulungu samayankha kulira mulungu samayankha kudandaula koma pemphero ndilo limene limadusa kutenga chidandaulo kupereka kwa mulungu pi- pemphero ndi limene limatenga kulira kuperekanso kwa mulungu ndiye tikulengeza kuti pamene lero tikufika sande lachitatu sabata ikubwerayi tikuyenera kulowa mu fasting chifukwa cha mabanja amene achanawo abalalika kwambiri anyamata nyimbozi zaponya ambiri zaponya mmamowa zaponya mu chamba zaponya magangsta magulu osiyanasiyana osokoneza m'masukulumo nyimbo zimenezi zasokoneza kwambiri now mmene nyimbo zimenezi zabwera uh, zazabweranso pamodzi ndi kachitukuko kaja kuti mwana akangofika 8 8 form 1 akunena kuti ndikufunika laptop kuti zikagwira ntchito kumene kuja ndikufunika laptop kapena foni yabwino ndiye zimene zija mmene ana aja tagulira satana wanyenga kuti mmene muja adziyikamo nyimbo za mitundu yosiyanasiyana mmene amaona kuvula mmene amaona mmene dziko likuyendera ndiye chifukwa cha zipangizo zimene zija zathandizira kwambiri kuti ana athu akapita ku sukulu akamakabwera akumakhala kuti atengako ziwanda zimene zimagwira ntchito kwambiri kapena atengako kudzodza amwako poizoni opezeka mu nyimbo ndi poizoni ameneyi ndi amene akuawononga ana athu ambiri amene lachitatuli tikhale tikupemphera kuti mulungu alanditse chifukwa kupatula pa anawo kuti analowerera anasokonekera amamwa amasakaza koma makolo amene ndi achikhulupiriro pa banja lathuli akuzunzika kwambiri ndiye tipemphere kuti kuzunzika kwa anzathu kuthe ena mwana wawo ndi mmodzi ena ali ndi ana awiri okhawo ena mwana wamamuna anali yekhayo koma lerolo mwana uja sakudalirikanso satana kupyolera mu chida cha nyimbozi zimene zapweteka ana amenewa zimene adakapanga launch kuchire zaka zambiri zapitazo zapangitsa kuti ndalama zimene makolo anayika pa anawo ku sukulu zipite padera ndalama zambirimbiri kumusunthira sukulu iyi osakhonza chaka ndi chaka form 1 mpaka form 4 sukulu ina sukulu ina sukulu ina ndikuyamba kudana ndi masukuluwa tikuyiwala kuti anawo amene amapita tinagulira mafoni tinagulira malaputopu ndiye kumeneku satana anayolowesa mtchalichi cha zoyimbayimba chimene kuyimbako takupeza kuti kuli ndi chiopsezo chachikulu kwambiri chifukwa chani mukapeza kuti nyimbo zili ndi kuthekera kokhala ndi mphamvu yochita destroy umunthu wa munthu kotero kuti ifeyo ngati mpingo wa mulungu tiyike pemphero lathu lachitatu lino kusalira ana amene abalalika namba 2 nyimbo zimenezi mukazionesesa muyambe kuyang'ana kwa ana amene akungochoka standard 8 kupita form 1 amenenso makolo tapatsa mafoni chifukwa cha kumene akulowera kuti akupita ku dziko lofuna akhale nazo kapena pofuna kuasunganso mwa mtendere pa khomo pathu taapasa zimenezi tilinso ndi ma tv amene muli machanelo ambirimbiri azoyimbayimba za nyimbo ndiye matendawa akhuzanso ana aakazi m'manyumbamo chiyambi chake mukampeza kuti mwana wamkaziyi amakhala wofatsa samayendayenda koma amakhala ali kuchipinda ma headset ali mkhutu ife timanena kuti mwana wanga sayenda amakhala yekha not knowing kuti the most dangerous demons ndi imene ili mu nyimbo imene imakampanga kuti pamene wakhalapo asakhale yekha koma akhale ndi anthu 4 or 5 tsiku limene adzatuluke mnyumba imene ziwanda zikazatha kuchita naye kuti zamuononga kufasa amafasira mchipindako akamadzatuluka pamenepo kuti mubweze idzakhala ntchito yovuta kwambiri chizindikiro chonena kuti ana amenewa akusakazika ndipo tikufunika kuti tikhale ndi mapemphero lachitatu likubwerali akusala kudya ana akaziwa mukaona kuti kusukulu sizikuyenda bwino kwenikweni nzeru zikuonekanso kuti zikuavuta koma akakhala pa khomo mukaonanso kuti sali ana athu ifeyo sali ndi ife sakhala m'nyumbamo sakhala am'banjamo koma amakhala amchipinda amakhala apaokha zotsatira zake music iyi ikupanga develop mwano kwa ana aja kusamvera kwa asungwana aja kukhala ngati nawonso ndi kolo palokha kupanda umunthu kuyamba kuonekera kwa ana aja simunganene kuti wayamba uhule koma mukampeza kuti bola hule so zimene akupanga mnyumbamo machitidwe ache kuchedwa kuti achite achite tap khalidwe la makolo kuchedwa kuti azolowere chikhulupiriro cha pakhomopo mukapeza kuti chikhulupiriro cha banjalo ndi china koma mwanayi ali payekhayekha wafika poti ana aja akukana kujoyina chikhulupiriro chathu zimenezi zikuchitika chifukwa cha nyimbo zimene ana aja akumvera zimene ife tagulira zina timalipira kuti adzionera daily choncho ndimanena kuti palibe kanthu kuti zinthu zawonongeka chonchi koma ndi mulungu palibe chosatheka tikapemphera mwina mulungu alanditsa tinene kuti mulungu alanditsa awiri atatu ndipo amene awalanditsewo ndi amene mulungu wakonda kuti akalanditsidwe kotero kuti tikhala tikupemphera mapemphero tikamalandira malipoti a mmene zinthu zikuyendera ndikulimbitseni mtima mpingo wa mulungu kuti tikalengeza kusala kudya kumeneku kapena tikamalengeza makusala kudyawa mumachitika zinthu za mtengo wapatali kwambiri mukukumbukira kuti sikale tikuchokera ku fasting imene timachita fast chifukwa cha abale osiyanasiyana amene anali ndi vuto la mzipinda

anthu pafupifupi 91 amene ndawerenga masiku onsewa akuperekera umboni ndachira ndachira ndikangogona thupi silimayenda bwino ena ayi ndinali nchiwalo chaching'ono chabwerera pamalo ndi anthu pafupifupi 90 chakuti amene alandira thandizo tikutsalanso ndi ena mwina 50 to 60 kapena 70 amene mukusala kudya aphonyedwa tipanganso kusala kudya kwina kuti tizichepesa chiwerengerochi ndikuti tikaphatikiza 80 chakuti 90 chakuti a nthawi ijayi tikuonabe kusintha kwakukulu kumene kulipo kumene anthu aja akuchitira umboni kuti mulungu wayendera koma pali ena amene mulungu sadayendere mulungu ali ndi ufulu oyankha kapena kusayankha koma ife kwathu ndi kugogoda chigogodere now mmene tikulengezanso kusala uku kwa ana ovuta m'makomo akazi ndi amuna tikupempheranso kuti pa pemphero limenelo tione kusokonekera kumene kukumachitika mwana tikamtumiza ku sukulu akamabwera kumakhala atabalalika tichite target kuti mulungu atithandizire kutitetezera zimene zikuyambisa mavutowa zimene choyambisa chachikulu tapeza kuti ndi nyimbo zimene anawa amamvera ndi nkhani zimene amawerenga ndiye mpingo wa mulungu lachitatu likubwerali tikhala tikulengeza kusala kudya chimenechi chabwera pa mtima chifukwa cha mzimayi amene ndimamuyankha oyambirira komanso wachitatu komanso wachinayi pafupi azimayi 9 mabanja 9 amene adandaula pa mpingo pathu pa kuti Ana m'makomomu akumwa, akusuta, akuledzera. Ndiye ndimapereka lipoti pano lakuti zimenezi zisadalowe mu mtima mwa mwana, asadayambe kumwa, asadayambe, mukawerengera kumbuyoko, mukapeza kuti amakonda kumvera nyimbo. ndiye titani ngati makolo pa zimaheadset pa mabluetooth amene anawa mafoni malaptop amene tikuagulira tingachite bwanji kuti mulungu atithandizire kam'bado kameneka zina ndizovuta kuyankhika zina ndizosavuta kuyankhika koma ife ngati asilikali sitikuopa kuti tili mdziko la tekinoloji sitikuopa kuti tili mdziko lapamwamba limene anthu akupanga zapamwamba zokhazokha zimene ife tinganene kuti ayi basi ni nthawi yawo yosiyana ndi yathu then tiasiyeni ayi then tichite fight tisasiyire anawa ziwanda tisasiyire dzikoli satana kuti awine m'bado uwu achikhulupiriro a mawa ndi amene akutayikawa tithandizane mpingo wa mulungu kupemphera mwa kusala kudya lachitatuli tidzadya komaliza lachiwiri madzulo ndipo lachitatu lonse tidzakhala tili m'mapemphero chifukwa cha anthu amenewa ndikulengeza kunena kuti makolo amene tili ndi ana ngati amenewa tumizani ku admin desk mayina a ana amenewa munditumizirenso ine kuti ndidziwe ndandanda wa mayina amenewa tikhala tikuwalemba mayina tikhala tikulemba register ya anthu amene akufunika kupemphereredwa achana awo amene misala yavuta anawo amene kumwa kwavuta timfunse mulungu wakumwamba amene ali osalephera atichitira kanthu mmene anali kuyenda yesu mdziko lapansi akuti anachiritsa nthenda zawo anautsanso akufa tikhulupirira kuti ndi chikhulupiriro cha pa yesu amene ine ndimamkhulupirira mukatitumizira mayina amenewa mulungu achita china chake pa banja lanu achita china chake pa mwana wanu amene mukunkayikira amene akutayika mpingo wa mulungu tiyeni tisunge pangano limeneli tiyeni tauza abale onse tilengeze uthenga umenewu mabanja onse amene ali ndi mavuto achanawo mutumize mayina achana anuwo mulankhulane ndi madimini ndipo zitheke kuti ngati nkotheka mutitumizira ku inbox kuti ndandanda wa mayina amenewa tiwadziwe mpaka na tsiku likamafika lachiwiri madzulo tikhale kuti tili ndi ndondomeko zoyenera tikamakwera nawo ku phiri kwa yehova tikwere ni mayina a ana anuwo sindikukayika konse mulungu achita china chake ndi mboni chifukwa taona ana amisala akuchira taona anthu ovutitsa mowa akusiya kumwa mowa ndaona ana mahule akusiya uhule ndikukhulupirira kuti mulungu ameneyo ndi amene ati achite ndi ife ndi inu mulungu akudaliseni pamene tikukonzekera chinthu chimenechi tiyeni tipemphere mulungu wakumwambamwamba mukalemekezeke pamene tikupita mu kusala kwa lachitatu tithandizeni kuti uthengawu ufike msanga ku mabanja okhuzidwa zifikire ana okhuzidwa pali ana amene yehova anachoka mmakomo lero ali kumamowa lero ali momwemo koma akuvuta akugulitsa nkhani zozimangirira si nkhani nkhani zoti ndimwa poizoni si nkhani zikuchitika m'makomo mwa anthu opembeza okhulupirira apabanja pathu lerolo yehova m'mamawa uno mufikitse uthengawu pena paliponse pamene pali mwana amene ndipo musokolose mabanja ochuluka amene achana awo akuvutitsa achana awo akuvutika akufuna nthawi zina nawa atasiya koma zukanika musaiwaleponso ana amene akuphunzitsidwa satanism amene akuphunzitsidwa satanic akhale momwemu yehova kuti the deliverance yochokera kwa inu iwapeze kotero yehova muyambe lero lomwe kugwira ntchito ndi mabanja amenewa amene ndakhuzidwa ine munthu amene makolo awaso akhuzidwa akuzunzika chifukwa cha ana amenewa ndikukupemphani yehova mulungu wakumwamba mutithandizire kutiyikira poyera pamene ndikupemphera chinthu chimenechi muyitane ana onse amene ali mtchire amene adachokera makolo abwererenso ku nyumba zawo ndi vana olowerera ngati fanizo mudatipatsa lija tikudziwa vena anaba m'makomomo anagulitsa zinthu za makolo vena achanawa ali kundende anakamangitsa chifukwa cha zimene adapanga yehova ndikupemphera kuti ndende itseguke ilavule anawo komanso uthenga ukafikirenso ku ndende za wana majuvinala onse ndende zonse zimene zikusunga majuvinala tikupemphera kuti mzimu wanu afike kumeneko sipokhapo ayi afikire m'masenti jonzi monse kwathu ku malawi mmene muli ana a addiction apite mmenemo yehova akachize mu dzina la yesu khristu dzanja lanu lifikire konseko wamowa wachamba wa madragi tikuchosa utsi ubongo ululu maakaho onse akumane ndi dzanja lanu yehova tikupemphera mu dzina la yesu khristu muswe zipangano muswe maganizo olakwika muchotse addiction ya mtundu wina uliwonse mu dzina la yesu khristu tikupemphera yehova fikirani madera onse inuyo ndinu mulungu osalephera inu ndinu mulungu okwaniritsa pamene tikupemphera yehova itanisani anthu onse afike pagulu pamenepa taone poyera mayina awo ndipo mayina amenewa ndi amene titi tibwere nawo kwa inu koma muyitano waukulu yehova muyambe kuchita lero kusonkhanisa ana onse ndi kusonkhanisa anthu onse amene ali m'milandu yehova perekani zothana ni milandu imene ana amenewa anapalamulira makolo awo katundu wina ali ku anthu akufunika kaomboledwe anagulitsa ana amenewa anawononga zinthu za anthu anapwetekana anthu ambiri ndipo yehova ndikupemphera kuti mwathandize mutichepesere klaimu ya ana amene akuwononga dziko lapansi akujoina magulu azauchifwamba akujoina maba- mabadi kampani musukulu akujoina mm, zikhalidwe zosiyanasiyana mmabodingimu yehova dzanja lanu lifike kwa asungwana amenewa amene akukanika kukhala omvera aziphunzisi akuzunzika ndi ana amene anapotozedwa ndi nyimbo zomi- zakumidima anapotozedwa ndi poizoni wochoka mu nyimbo lero akumwa poizoni wa nyimbo wasendeza kukusowesa mtendere pakalasi kusowesa mtendere yehova mufikire konseko ndikupemphera kuti mubweze achana athu kuzikhalidwe zachabe cholinga chathu powatumiza kumaboding kumasukulu kumasekondary schools sikuti akaonongeke koma kuti akazikonzere tsogolo la nthawi yapansi pano chifukwa chake yehova mwati chotsani amenewa muzikhalidwe zolakwika akhale monga ife ndi kuwayika pa chikhulupiriro chomvera inu asunge malamulo anu ndi umboni wanu ndapemphera mu dzina la yesu khristu amen